olu kun bɛ yan n'o ye tom saintfiet ani aliou dieng donc euh, an bɛna don o ko de kɔnɔ min bɔr'o la k'o lase aw ma abu tasuma bakari lasinɛ dumbiya i ni i ni tile ouais, baba, i ni tile. le journal de la CAN mali zambi sini don n'o ye mali ka ndolatan fɔlɔ ye CAN na ballon bɛ tan 14 heures gmt mali heure la a bɛ kɛ stade mohamed 5 la casablanca yan alors ɲɛbila baara min kɛra nin ndolatan in kan a bɛ fɔ o de ma ko conférence de presse d'avant match o de kɛra nin salle in kɔnɔ a banna mali degeli karamɔgɔ n'a ka kapitɛni nana zambi degeli karamɔgɔ n'a ka kapitɛni nana u fɔra ɲɔgɔn kɔ ayiwa an bɛ don kow kɔnɔ abu n'i ye jateminɛ kɛ aliou dieng n'o y'an ka sini jalatigi ye ani degeli karamɔgɔ tom saintfiet ayiwa u ye kuma damada fɔ an b'a daminɛ bisimilaliko la tom saintfiet a bɛ fɛ ka tulon daminɛ ka ɲɛ a ka kuma belebelew la. Eh, exactement i n'a fɔ eh, conférence de presse bɛ kɛ cogo min na ɲininkali gale min bɛ k'a la en tout cas o ye équipe yɛrɛ bɛ cogo di ani balontan yɛrɛ a b'a fɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ D'abord an b'a daminɛ degeli karamɔgɔ la ale fɔlɔ de kumana n'o ye tom saintfiet mali degeli karamɔgɔ baba d'abord a y'a yira k'a fɔ ko eh, bakuruba ko ntolatanw si man nɔgɔn ko surtout balontan fɔlɔ yɛrɛ k'o tɛ balontan eh, nɔgɔn ye en même temps a y'a yira k'a fɔ eh, ko a ka adversaire n'o ye zambi ye ko équipe min don k'a labɛnnen don c'est-à-dire a organiselen don en même temps u ka balontan vraiment a ka teli fanga b'u ka balontan na eh, u tɛ balontan yɛrɛ bila vitesse b'u ka balontan na mais k'ale ka équipe ale fɛnɛ labɛnnen don c'est vrai mais face à la zambie a bɛ jouer ni prudence ye o ye mun ye o ye basigi ye ani jateminɛ donc tom saintfiet a y'a yira tuguni o kuma a yira k'a fɔ ko ale degeli karamɔgɔ ye ten sa expérience bɛ min na CAN kɛnɛ kan sabula ko bɛna ale ka k'ale ka CAN phase finale sabanan de ye donc ko balontan kɔni don zambi bisimila sini ntolatan na eh, stade mohamed 5 de casablanca kɔnɔna la yan nɔ ayiwa ni o ye tom saintfiet ka kuma la belebele eh, asal eh, ndolatana mugan ni duuru de labɛnnen b'a bolo sabu a y'a yira ko ndolatana saba bɛ yen minnu tɛ jouer sini u tɛ bila hali feuille de match kan o ye bananen fila min n'o ye e, siku ɲagate ani Amari Traoré défenseur don o ni min kɛnɛyatɔ don kosɛbɛ n'o ye an ka jalatigi yɛrɛ ye Yves Bissouma n'ale ye gurupu la entraînement daminɛ ayiwa asalfo o bɛ se ka e bɛ mun faamuya o sira kan en tout cas 25 joueurs de labɛnnen bɛ yen minnu bɛ baara kɛ wayi 25 joueurs labɛnnen don minnu pɛrɛlen don ka contre la Zambie mais i bɔra ka cɛ saba min tɔgɔ fɔ sisan Amari Traore Yves Bissouma an b'a dɔn ntolatana minnu don jɔsen ka bon mali ka ekipu kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ et puis joueur minnu fɛnɛ don expérience b'u la kosɛbɛ mais bon euh, ballontan na toujours on fait avec ce qu'on a maintenant n'ala hakɛ n'olu nana bana

u labɛnnen don wa k'olu b'a fɛ ka balannako de kɛ ɲinɛ k'u tɛ kuma ala ɲinɛ ma. oui exactement a y'o fɔ Aliou Dieng que vraiment baba euh, parce que ɲininkaliw kɛra a la effectivement ko san caman mali ka ekipu ka ɲi san caman mali ka ekipu in ka di maaw ye mali balontancogo ka ɲi euh, journaliste français yɛrɛ dɔ y'a ɲininkali kɛ ko mais ko fɛn fitini de bɛ mali jɛ fɛn fitinin c'est à dire an tɛ ka se ka fura sɔrɔ la fɔlɔ ko est ce que ko mentalité n'o ye kungolo yanfan ye Aliou Dieng ko ko effectivement ko vraiment k'u yɛrɛ bɛ ka baara k'o kan u bɛ ka baara caman kɛ o taabolo la baara caman kɛ o taabolo la ko mais ko balontan de ye terrain kanna ye donc k'a mago bɛ yɔrɔ min na ko ɲinan kɔni baba o de bɛ exprimer terrain kan an ka olu ntolatannaw olu b'o fɛn fitinin u b'a essayer k'o yɛlɛma k'o kɛ fɛnba ye c'est à dire laɲini belebele bɛ o fɛn fitinin min kɔfɛ en même temps a y'a yira o ɲininkali kelen kɔnɔna la ko an ka ekipu in k'a mɔlen don déjà baba c'est à dire k'olu mɔlen don ee hakilina ye hakilina kelen u nana laɲini kelen de eh, nɔfɛ o laɲini tɛ dɔwɛrɛ en tout cas ka mali bila sanfɛ parce que k'u ma na eh, eh, selima yaala la donc u tɛna yɛrɛ yira kɛnɛ kan ten quoi u nana baara min kama baara min don laɲini dɔ de bɛ baara in kɔfɛ donc o laɲini sabatili y'u ma wajibi ye donc Aliou Dieng donc a y'a yira tuguni k'a fɔ ko bɔlɔntan fɔlɔ i n'a fɔ a ka degeli karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na ko bɔlɔntan fɔlɔ si ma nɔgɔn mais face à la zambie baba ko humilité c'est à dire que majigi u bɛn'o de kɛ bɔlɔntan in kɔnɔna la kosɛbɛ o kɔrɔ ye mun ye mali jatelen don face à la zambie comme favori mais bɔlɔntannaw yɛrɛ bolo baba c'est-à-dire u ye favoriya u y'o pression b'u yɛrɛ kan k'o fini b'u da kɛrɛfɛ donc o de nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ balontan na n'i jɔnn'i kɛlɛkɛɲɔgɔn na a bɛ se ka balinanko k'i la mais n'i y'a bonya donc baba e ka force bɛ t'i bolo et o force o bɛ se ka sebaaya de d'i ma donc aliou dieng vraiment a kumana ni basi sigi caman ye conférence de presse in kɛnɛ kan mali zambi sini don sini tɛnɛn le 22 décembre a bɛ kɛ stade mohamed 5 kɔnɔ yan an filɛ nin ye o salle de conférence belebele de kɔnɔ salif jakite n'i ye jate minɛ conférence de presse in na tuguni eh, yan'an ka a angle laban ta k'a yira k'a fɔ ko daminɛna dɔrɔn mankan fɔlɔ dɔ wulila n'o ye langue ko ye bamanankan ko kuma tɛ yan dɛ mais anglais ni tubabukan kɛlɛ kɛra a ko la salifu jakite an ka ka kow kɛ voilà an bɛ nin jɔ yan fɔlɔ an b'a laban kɛnɛ ma d'avant match de kan mali zambi sini don match ye sini ye ayiwa conférence in daminɛ cogo je crois que mankan dɔɔni wulila a la tubabukan ni bamanankan sabu eh, pardon tubabukan ni anglais

entraîneur minnu bɛ na ka na kuma u bɛ se ka kuma nin langue in saba dɔ la kelen na bon tom saintfiet komi ale bɛ français mɛn a bɛ anglais fɛnɛ mɛn maintenant ale ɲinɛna comme quoi maliyɛnw bɛ français de fɔ donc sinon possibilité kun b'a bolo ka a daminɛ français ou soit anglais mais ni i ka jamanadenw bɛ français mɛn Normalement, i kan ka daminɛ français de la. Donc, première question ɲininkali fɔlɔ kɛra Tom Saintfiet la. Ale commencera ka kuma anglais la. Donc, malien journaliste an journaliste malien minnu bɛ yan, an m'an yɛrɛ sɔrɔ o kuma kɔnɔna na. Fɔ Tom Saintfiet yɛrɛ ye ɲininkali fɔlɔ jaabi ka ban ka ban. Journaliste sɔrɔla ka mankan ci ko n'a bɛ se ka kuma français la ko kɔni o bɛ diy'an ye. Maintenant, eh, journaliste min bɛ ka conférence diriger, ale bɛ k'a fɔ ko application dira journalistew ma traducteur min bɛ se ka kɛ sababu ye ni kan bɛ ka fɔ français eh, anglais la an minnu tɛ anglais kan mɛn an b'a bayɛlɛmɛ français la pour que an k'a faamuya maintenant kɔni y'u jija k'u imposer k'u fasa fili fɔ tom yɛrɛ nana faamuya sisan comme quoi ale de kan ka kuma français la parce que

Eh, Salifu ye explication min di eh, je suis d'accord hein, a ye n'a sɔn a tɛna se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan mais ye min fɔ c'est très important aussi an y'a imposer c'est à dire que Mali presse y'a yira k'a fɔ anw de bɛ yan nɔ parce que an tun ka ca salle kɔnɔ fɔlɔ c'est très important siga t'o la en même temps voilà. ah, ah, ok un seul Zambien voilà. contre euh, ah, une vingtaine ah, sinon une trentaine voilà. voilà donc déjà c'est o ye signe dɔ ye signe ɲuman don i y'a fɔ cogo min na sebaaya signe dɔ don en tout cas presse kunda kɔni an ye zambi kɔni an y'o da dugu ma donc euh, euh, terrain kan sisan ni laɲini bɛɛ bɛ ka kɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye tora an b'a deli ɛgliw n'o samatasɛgɛw ye u k'o waleya terrain kan sini alors n bɛ fɛ an ka kuma anglais dɔ kan yanni an ka se zambi ka conférence de presse ma teliya la polémique nin dɔ wulila conférence de presse d'avant match in na ni o kumana eh, ko eric a tɔgɔ ye di degeli karamɔgɔ yɛrɛ tom saintfiet fɛ ko ko mali la a ma ko dɔ faamu ko mɔgɔw tɛ ekipu fɛ u bɛ kiritiki dɔw kɛ minnu man kan ka kɛ ko i b'a ye mali bɛ gaɲe 1 0 n'a ekipu bati 1 0 mɔgɔw ko ko ee ko anw ka voire 4-0 mali de la i bɛ u b'a fɔ ko he nin yɛrɛ ekipu ba ye wa ko donc k'ale ma se k'o de faamuya et puis ko mɔgɔw bɛ taa joueurs de ta ka au lieu de ka système de jeu ni tactique ni eh, fɛn wɛrɛw organisation critiquer k'u bɛ taga kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la joueurs yɛrɛ kan ka don f'u ka soɲɛ kɔnɔw na nin tɛ foyi dɔn nin place tɛ yan abu tasuma e ye mun faamuya o la bon a ko nansarakan na ko négativité c'est à dire ko négatif o kɔrɔ an tɛ ɲuman miiri voilà et, mais a ka kuma fanba parce que fɛn fila de don k'an tɛ ɲuman miiri en même temps pression ko dɔ ye ɲininkali fɛnɛ k'a la ko pression tɛ ko a di an ma baba a ye a ye walawalali min di da pression ko la k'ale degelen don pression na ko k'ale to gambi degeli karamɔgɔya la Eh, k'u ye ji bidon bon ale ma a jiginna ale kunkolo kan o m'ale ka maci tiɲɛ a bolo ale ye sebaaya sɔrɔ o maci la c'est à dire pression kɔni mais ko pression min bɛ k'ale ka balontannaw kan baba k'ale ka kɛlɛ de y'o yɔrɔ ye ko droit de b'ale bolo k'a ka balontannaw defan k'ale ka balontannaw o y'ale ka kɛlɛkɛminɛn ye ale ka balontanna y'o y'a ale b'a ka balontannaw de protéger ko n'i taara réseaux sociaux kan mɔgɔw bɛ min fɔ balontanna ninnu ma ko parce que k'an bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ k'an bɛ fɛn min bila k'u b'a kalan a b'olu de intéresser donc eh, balontan ye hakili ko dusukunko de ye eh, n'i ka balontanna critiquer n'i y'a lagosi réseaux sociaux kan a y'o kalan donc a yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ a fɛgɛnyalen don a yɛrɛ bɛna ye nafa t'ale la a bɛna ye k'a fɔ faso fini min b'ale kɔnɔ ale kan o faso ale t'o mériter donc déjà e yɛrɛ y'a bɔ baara la donc k'a ka a ka ko mɔgɔw k'a faamuya donc ale ka ko de ko pression bɛ k'ale kan ou bien ale t'a fɛ a ka critiquer surtout parce que kɔrɔfɔli min bɛ kɛ a bɛ journaliste dɔw yɛrɛ ɲɛna an ka journaliste la ale ka faamuya la ko kɔrɔfɔli de man d'a ye a ko ko non kɔrɔfɔli o tɛ foyi k'ale la o y'ale ka baara taabolo ye mais kɔrɔfɔli min bɛ k'ale ka balontannaw kan vraiment ko maaw ko o dabila n'o ye kunnafonidilaw ye sinon baba en tout cas eric euh, comment il s'appelle tom saintfiet mhm. bi kɔni euh, il était a bɛ n'a fɔ a ni hakilinan dɔ nana hakilinan min don n'u ye fɛnw ye a maralen don a bolo mais a ye profiter ni opportunité de fɛ baba vraiment ka a kunnafoni di c'est vrai a kɔni ye kuma kelen fɔ n y'o de fɔ a y'a yira comme quoi ale de ye fa ye balontannaw donc droit b'a bolo k'a ka a denw protéger siga t'o la c'est normal maintenant a y'a yira k'a fɔ ko critique tɛ foyi k'ale la ale degelen don critique fɛnɛ na kan ko o ban maintenant le mot négatif baba bɛɛ n'a ka faamuya don c'est à dire k'an tɛ ɲuman miiri n'o ye maliyɛnw ye eh, équipe kan parce que o kɔrɔ an b'an yɛrɛ jigilatigɛ an ka balontannaw la an b'an yɛrɛ jigilatigɛ an ka équipe nationale la o fana y'a ka yeta n'a ka faamuya kɛcogo ye kuma n'a fɔcogo don sinon ne kɔni ne t'a bila minan jugu kɔnɔna la ok